ndị be anyị ndị Igbo abịakwana m ọzọ kedu ka unu mere kedu ka eke si anya anwụ e, unu afụna ife na-eme na Naịjirịa ife gbasara ife na-eme na Ogun steeti chelugodu o nwere ife m chọrọ iji gwa gị before ị pụọ tupu ị pụọ e, dịka ha si wee jee nwee nwe biznes wit ofu kọmpani na China mana ọ dịka a sị na gọvanọ ọzọ bịaziri revoke o biznes ahụ o nwere ife nna anyị ji wee kọlụ m sị na ọ dụ oke mkpa gbasalụ prọpati ndị Igbo na Lagos n'anya tupu m kpọọ ife a ka ị gelu aha m asị hụ ndị Igbo ka na-ego prọpati na Lagos unu egozina mana m na-agwa ụnụ na o nwee ka o si dapụta n'ike kịta ee maka ọtụtụ ndị ofe mmanụ na-agwa anyị na anyị ya-elose ife anyị nwere mm, dị n'ana ha mana unu fụrụ ife na-eme kịta ndị China bịara ime biznes n'Ogun steeti ha mekọrọ biznes with ofu gọvanọ gọvanọ nke bịara abịa a revoke o the biznes ha jezie e jirila maka ya sizie three presidential jet na-achọ isizi property Nigeria ọtụtụ dị iche iche ha nweta judgment na mba ofesi ife m ji akọwalụ ụnụ ya wụ na ọ daa n'ụdị na e nwere Biafra na ọ daa n'ụdị na e nwe Biafra Chineke mee ebere ife anyị dị n'obodo ọzọ ọ bụgodu na Lagos maka anụkwuola m ụfọdụ ndị sị na ha si Ikwere ọ bụrọ Ikwere niile mana o nwere ndị na-ajụ ndị Igbo ajụ sị na unu nwee Biafra unu apụọ ozugbo gbaa mbọ ka i jide akwụkwọ gị asị m kwuori mara ka ị ya-esi mee lee prọpati ahụ ee eh, ka ọ ghara ifuna hụ mana ọ bụ na i he-ele jide akwụkwọ gị ee eh, ụfọdụ na-agba mbọ etu ha esi e ka emega ka ndị a pụọ ka ha kpalụ ife ha alụtahọ mana ahụ etu a ka ọ ya-esi dị ụnụ afụgo ife a na-eme kịta Ogun steeti bụ ndị ji ndị China ụgwọ mana e jigo maka ya sizie three presidential jet nke a wụ nke president ka e siziri ọ bụrụzie nke common individual mana m na-achọ ka unu geegodu ife nna anyị a kwulu ebe a maka mmụta hmm. maka onye ya-abịa sị hụ eh, na ụnụ nwee Biafra na ife niile unu nwe na Lagos na unu ya-elose geekwa ntị asị m gụ lụwakwa ife ị na-alụ na Lagos mana m na-agwa hụ nee ka ọ ya-esi dị ngwa gezie ntị o nwe mbọsị m sị na asakwa ya si nwee eh, na e nwee Biafra na Oduduwa ama emetụ ụlọ m aka na Lagos ma ọ bụ na m nwere ụlọ na Lagos na Arewa ama emetụ ụlọ m aka na Kaduna ma ọ Jos ma ọ Kano ma ọ Ibadan ma ọ bụ na m nwere ụlọ na Arewa o nwe mbọsị m kwuru ebe a most of you chee na m na-egwu egwu e dey play e dey show e dey play e dey show kee ịkpara anyị aka ozugbo m ghọrọ asset ndị Oduduwa aka na America ma m jee na Europe ghọrọ ya aka e nwere ike seizie their foreign reserve ejebe court and ndị lawyer ebe a na they love the case because ọ na-enye ha ego o nwe aghụghọ ndị lawyer nọ ebe a na-aghọ na-enye ha ego iji bụrụ lawyer na-eje ụmụ obere obere case ịmaghị ma agụụ agụgbuo gị ha na-alike ụdị case a because if lawyer file motion a kịta na France ihe ọ ya-achaji bụ millions of dollars na millions is involved so m jee ghọrọ foreign reserve Oduduwa aka m nwetara ya egosi ha ozugbo ha sị no problem because ụdị case ha na-alike they will do it for free because they know the amount of money that comes out of there. They will not let you do your lawyer's fee. We're gonna go on Kayaga. maka na this uh, cowboys nọ n'Africa che na ebe ọbụla ebe like they say there they think that everywhere is lawless the slightest mistake ị mekwara ebe ị gaala nga o akwara e, e, onye hapụrụ be nna ya site ka ebe a gị bịa jee mee something ọ nwerekwa ihe i me just the slightest mistake you don go prison be that but ị na-akọwara ndị mmadụ ha na-aghọta etu esi ekwu okwu onye anọrọ ebe ọ nọ na-ekwu nke ya ya ya ya ya they don't understand ihe enweghị onye ukwu enweghị onye nta

Chinese aghọrọ ya etu a maka esi jekwa London gụkwa ama m ihe e kpere maka Ajaokuta steel mill Nigeria has to pay almost 700 million eh, dollars for compensation to Indian company yes ọ nwere ihe m mere order na China the man bụ a nice guy but ọ na-akpọ m sị m na the shipper nwere problem that no ha na-edelay the thing I didn't believe him because this is international business ngwa m afilekwa afilekwa m ekwuru na m na m afilekwa the man were ọsọ were ije contact the shipper the shipper wee kpọwa m sị m oh yes na their vessel mebiri emebi na ha na-arụ ya biko m nye ya two weeks I say okay put it in writing etinye na writing and etu ha ji gwa m ya ka oshi wee ma yes and this thing includes South Africa I bought something in South Africa direct from here I send ya ka esi wee kwu yes he send their file on you Okay, but even in Nigeria, onye ọbụla na-apụ ara chee na ma president ma gọvanọ is a very big disgrace na esizi president plane ya they going after Nigeria and o nwebu mbọchị m kwuru okwu ebe a sị if I get the property for Oduduwa I get there for Arewa enwe Biafra they no go touch am some people chere na ama njakịrị

Uh, His Excellency, His Excellency, my foot. ndị be anyị kwa ụnụ anụna ọ bụrọ this cowboy system a na-eme ebe a ee eh. ndị Lagos na-asị gị na ha ya-esizi property gị na ya enwe Biafra ha nwa nwekwa property na London na London a ka eje gbaa ha akwụkwọ etu nna ahụ si wee kọwa ọ sị na ụdị ife ndị lọya na-alaiki iji eli nni o nwere ndị na-alaiki ya maka ego ya-apụta na ya so maka ndị na-asị gị ee eh, if ị na-aga Biafra osizi ha amaghị iwu obodo ị ghọta enwecha international law na-agaịdịgasị ife a ọ nya na-arịa Nigeria kịta Nigeria ejego bụrụ renejie na agreement e melu China wee bewe ha nke okwu na na-emeziri ya ka disgrace esiziwe presidential jet go upon na esizichara kọtụ ọzọkwa na US enyekwa sị ka a na-esizi so maka ndị na-asị gị hei ụnụ pụhana ma ndị o nwere onye kwuru ụfọdụ agwachiri m ya taa akwa ofu onye na ife onyinyo nnene Ikwerre a ah, na enwehana Biafra na ụlọ anyị onye ọbụla jide dọkụmentị ife i nwelu mm, ọ na Chineke asị hụ Chineke ma mgbe o ejinye o ji chọọ na ọ n'uche ọ n'uche Chukwu maka mụnwa bilivu na uche Chukwu ọ n'uche Chukwu na mmadụ ya-apụ jide dọkụmentị gị aka eme diplomatic um, moves o nwebu ebe anyị kọwara ebe a vidiyo ochie anyị asị ụnụ pụhana ụnụ eluzuo ife niile onye ndị ndị lazy people achọghị ịlụ ọlụ ife ha na-echedị wụ etu ndị Igbo esi pụ ka ha je kpakọrọ ife ndị Igbo nwere ha na-eche etu ndị Igbo esi pụ ka ha je kpakọrọ ife ndị Igbo nwere ị fụna ya ama m na ụfọdụ n'ime ha na-anụ ife m na-asụ anyị abịa ịza m iwe na taịtụl ya wụ n'oyibo ka anyị ede taịtụl ife m delu m na-eme ọ n'oyibo ka ọ wụrụ mmadụ ife mmadụ nnọọ ya apụta na-eche wụ kedu ka m esi kwapụ onye a ka m kpokọrọ ife ọ kpatara mmeje gba mbọ ihe ndị Igbo pụọ ka ịchịkọrọ ife ha kpatara ị ya-amaneji n'ikwu iche na ị ya-amaneji ya ịchịkọrọ ife ndị Igbo kpatara nọ ka nwa gị ele a na obie lechaa ofu otu ahụ one year ọ natakwana na afọ ọzọ ego etu a ka ọ ya-adị mana ọ ya-emekwanụ ọ ya-eme ọ bụ na ife Chineke sị na Biafra ya-abịa Biafra abịa e mewe diplomatic talks na ọ na-ekwu ha eje international politics esizie nke onye ahụ ebe a ekpe unu ikpe e kpegbuo unu n'obodo oyibo onye ahụ esizie lee nye onye ahụ ego ife na-eme Naijiria kịta e ji ewe mara unu ọmụmaatụ akwụna afụne maka onye na-asị na ọ ya-esizi ịkọtara ya kere ife na-eme kịta nke a wụ Ogun steeti ka o mere ha renege na kọntraktị ha nwee with China onye China ndị China agba ha akwụkwọ n'obodo oyibo a na-anakọsị ya prọpati a na-anakọsị Naijiria anazie prezidenti sizie presidential jet sizie property ọ wụrụzie ka ife a na-ekwere ife niine unu na-anụ na ebe a ka m sị ka a bịa gbasaa na ozi a